Igbo bụ Igbo ekele m unu sị nke onye chiri biko ya zere ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke NDS Opinion TV onye na-ewetara unu uche ya kwa mgbe kwa mgbe biko okwu m ji bịa n'ụbọchị taa bụ gbasatara osu nakwa ume n'ala Igbo ụfọdụ ndị ga-asị kedu ihe bụ osu kedu ihe bụ ume na nwa ntakịrị nkọwa n'ihi na ya wụ akụkọ ya wụ akụkọ nwere mgbagwo ebe ọ gbagwoju anya ebe ọ dị ukwuu o nwere mgbagwoju anya ebe ọ dị ukwuu ụfọdụ na-akọ sị na ndị bụ osu ma ọ bụ ume bụ ndị agbara gburu onye ha ma ọ bụ ndị a gbara akwụkwọ n'arụsị ya wee bụrụ na ikpe wee ma ha e wee nwụkọrọ ha wee were ihe niile ha nwe wee nyefee ya arụsị n'aka ya wụ akụkọ buru e, ibu ebe ọ dị ukwuu ihe gbasata osu na ume mana ajụjụ m na-ajụ bụ osu na ume a kedu ndị hibere ya wụ osu na ume ị ma a bịa n'ụbọchị taa e nwere ndị na-eti mkpu na ha wụ ndị ọdịnala ma ọ bụ na ndị na-eme ihe omenala nwekwee ndị sị na ha bụ ndị ụka na ha kwenyere n'ụka ihe a bụrụ ngalaba abụọ na-adọkọrịta isi ọnụ ka mgbe ebule na ebule na-alụ ọgụ ka ọ dị taata omenala na-ehila ụdụ chọọchị na-ehikwa ụdụ mana ihe gbasata osu na ume a ihe gbasatara osu na ume a bụrụ ijiji besara n'amụ wụ ị hapụ ya ya atatapịa gị ị ga-akụkwanụ gị akụpịa amụ gị ma anyị niile na-ebe akwa nnwere onwe ọchịchị nnwere onwe nnwere onwe na ala Naịjirịa ịbụ Biafra anyị na-aga n'ihu na-eti mkpu na-ebe sị na a na-akpagbu anyị n'ala Naịjirịa ee nke a bụ eziokwu mkpagbu a na-akpagbu anyị n'ala Naịjirịa pụtara ihe ebe ọ dị ukwuu ya mere akwụ m na ọgụ Biafra kwụsie ya ike ka Igbo nwere onwe ha ka anyị nwelegodu onwe anyị mara ihe anyị ga-emeta a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ ama ndị Igbo sị na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ ama I think na enwere intra marginalization n'ime ala Igbo kedu ihe m na-akọwa n'ihe a enwekwere ndị anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị n'ala Igbo bụkwa ndị ọ bụrụ na anyị na-alụkwa ọgụ nnwere onwe a sị na anyị chọrọ inwere onwe anyị ọchị nke onwe anyị ha nwa ndị a na-akpagbukwe a kwesịrị inyekwa ha nnwere onwe nke ha n'ime onwe anyị n'ihi na anyị bụ mmadụ niile chineke nna kere eke na oyi nke ya onwe ya we are all created by god and for this reason we shouldn't segregate against any individual in the name of one stupid culture or the other in igbo land there are people that are called the outcasts they call them ume and osu

anyị na-anakwa ndị a oke nke rure ha we deny them their right so i believe that these things are one of these very acts something that we should consider ihe ahụ anyị kwesịrị ileba anya n'ihi na anyị na-asị na a na-akpagbu anyị o nwekwe ndị anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị o nwe ndị anyị na-akpagbu osu na ume a na-akpagbu ha n'ala Igbo osu na ume a na-akpagbu ha kedu nke ọ ga-abụ na nwa agbọghọ a ga-ahụ ya na nwa okorobịa nwere ike ị na-eme ihe na-atọ ka shuga nne na nna ga-ama mana eruzie na ọlụlụ abịa sịwazie gị mba na anaghị alụ na ị wụ e, nwa afọ na anyị anaghị alụ nduke anaghị alụ ụdị nduka ya ruo onye ke nwoke asị mba na anaghị gaghị alụ onye ke na onye ahụ na ọ wụ osu na ọ wụ ume this na abịa kọọ ihe niile dị iche iche ma mgbe niile ọ na-arụ ya arụ ya ata ha na-atakisi ya na-alụ ihe niile ọ na-ahụ ya mana ajụsị ọ bụrụ na nwa afọ na-arịa arịa ya gaa ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na a ga-agba gị ọbara and ọbara onye agbatara ọbara a ga-agba gị ya bụrụ osu ọ ga-asị ya ọbara ahụ ya agaghị aṅụ ya ka ọ ga-aṅụ ya ọ bụrụ na ọbara gbara gị ma ị sị ị wụ nwa afọ ma ị rịaga arịaga ọ bụrụ na a ga-agba ya gị ọbara ọ bụrụ na ọbara ga-agba ya gị ọbara onye ahụ ị sị na ọ wụ osu ma ọ wụ ume ị ga-anabata ọbara ka ị ga-anabata ya ka ị wee dị ndụ ahụra m onye sị na ya agaghị aga chọọchị maọbụ ya agaghị anara oriri nsọ n'ihi na reverend na ụkọchukwu ebe ọ na-ekpe na ọ bụ osu mana ya reverend kpọọ ya dịka onye ọrụ ngo ịrụ ụlọ kpọọ ya nye ya kọntraktị ya anara rụọ mana eruziela n'ihe nke uru ọ ga-abara ma ọ bụ ihe mmekọrịta iji gosipụta nwanne na nwanne nke ọ bụ ya agbaba ya ntị na ọ bụ osu abịa n'ala Igbo taa ihe ọbụla kpọrọ osu a na-ekweghị echi ha echie chief maọbụ echi nze na ọzọ maọbụ ọbụladị onye eze n'ime obodo osu nwere ike ịga na mba ọzọ ga-echi echichi ebe a na-amaghị ya ama wee lọta mana ọ bụrụ n'obodo ya a ga-ekwe echi ya n'obodo ya asị na ọ bụ osu mana osu kpọọ oku ka e zuo nye ihe ha anara rie echere m na ndị a bụ ndị anyị na-akpagbu n'ime onwe anyị na anyị kwesịrị ileba yawa ihe anya ọ bụrụ na a sị na anyị na-agbaso usoro omenala gị onye ihe onyonyo a na-erute aka ị sị na ị bụ onye ọdịnala na ị sị na ị bụ onye omenala ị nabatara mkpagbu a na-akpagbu ọtụtụ ụfọdụ ndị mmadụ n'ime anyị sị na ha bụ osu na ume ị nabatara ya ị kwadoro ya n'ihi na anyị kwesịrị ibu yawa ihe agha ndị a niile bụ ndị e kere eke otu e si wee kee anyị anyị nke bụkwara ihe ịtụnanya dị n'ime ya jụgodinụ onwe unu ese ka ha ra ha sị na ha bụ ndị nwe obodo ma ọ bụ sị na ha bụ ezi mmadụ a pụta n'ime obodo taa ndị anyị na-akpọrọ sị ha bụ osu na ume ọ bụ ha bụ ndị bi n'ọnụ ama niile dị iche iche gị kwara ụlọ ha na-arụ akataka ụlọ giant buildings ụlọ ha na-arụ very magnificent buildings ka ha na-arụ ndị a kpọrọ sị na ha bụ osu na ume ha na-arụ very wonderful structures nwee ego ma mma gụọ akwụkwọ ị pụta na gọọmenti ha ju na gọọmenti name it anywhere you can think of they are there and they ndị nke kpọrọ onwe ha sị na ha bụ nwa afọ nọ n'azụ ụlọ n'ihi na a sị na ha bụ ndị a gbatara n'ohu ha bụ ndị a gbatara n'ohu akụkọ a ka na-abịakwa n'ihu ihe gbasata yawa osu na ume a anyị ga-ekwu ya wee kaa ya ọnụ ajụjụ wee bụrụ ka ha ra bụ ndị na-esi a na-akwado ọdịnala kedu ebe yawa ihe si wee pulite osu na ume a ka ebe o si wee pulite who are the creators or who are the designators of these individuals as, as Osu and Ume? Is it church or tradition? For the best of my knowledge, the church have fought it so many times, but tradition